Zinsisi TV.
Pido kuyankhula nkhani za katangale ndipo tamvani nkhani ya Brenda. panopo ndabwerera kuti ndizakambe zokhuza a human rights chimene ndabwerera kuti ndizakambe nkhani yokhuza a human rights ndi nkhani ya mai Brenda Drimo akuthyolo amene anazuzidwa mu dziko mwawo ndi ma organisation ma authorities angapo kuyambira polisi kuyambira ku city MRA wina aliyense okay when i listened to nkhani ya Brenda chimene ndabwerera pano ndabwerera a human rights sikuti a human rights also kuti ndikuwayika ngati kuti ndi anthu onena kuti they are holy mm -mm. ine to me they are corrupt but they are in that department that they need to take control and make sure this woman is being heard and they hold the people accountable that are alive amene they were involved in this story traumatizing Brenda mpaka na brother wake kukamwalira ndabwerera pano chifukwa chonena kuti anthu oona za ufulu wa munthu akatengapo gawo what i have seen ineyo and notice because ineyo pandekaso am a prophetess whether you like it or not Brenda ali ndi zambiri zoti aulule looking ndakap eh, ujeni manager okay amalawi ndinu anthu onena kunena kuti mmangofuna muyike mulomo pamene pakutchuka you don't understand kuti people need help so ine am a different malawian when i see kuti chinthu chija chikutchuka and anthu ambiri aliyense akufuna aoneke kuti ine ine ndili pamenepo i step back and notice kuti ndione kuti mumthandiza munthuyo mpaka napati now nkhani ya brenda itatuluka

muli ndi ka- kakhalidwe konena kuti especially ndi ma content creators akungofuna pamene pakutchukapo pamene pakaikepo mlomo papapa cholinga people should follow them you are following people that are going to mislead you because they don't know what they are doing when it comes to humanity mm, that's the truth be careful with people you are following and make sure you understand with a spiritual ear i have noticed kuti nkhani ya brenda ija panopo yati zii ayiposta yati zii amalawi ayankhula ayankhula yati zii now ine i have taken steps but i've come here because i know kuti we are dealing ndi anthu a human rights there is no 100% perfection ku human rights we are still dealing with people that are in a corrupt country which makes them corrupted people but because they are in that department of zona ufulu wa anthu they have to do the right thing and ineyo i would love kunena kuti akamamuthandiza brenda every step i'm gonna follow it why am i going to follow it ku malawi kuli ugalu just some uh, a month ago ndathandiza anthu ena ake osauka amene ndithu ndi azilonda pa kampani ina for two months asanalandire ndalama ndikumakagona ndithu pa ntchito imene akugona i contacted the company i myself napanga post apapa anthu awawa mukuwasunga for two months and you still want them to go to work and they have the families they have rent to pay koma for two months you're not paying them Can you see kuti you are the people amene mukupanga kuti anthu awawa they can have a mindset of kupita kukaba asali okuba. Can you see kuti mukuphwanyira ufulu wa aMalawi anzanu? And I was talking to the boss who is a Malawi. Yani, you understand? Ah, patapita week I followed them up and andiuza kuti apatsidwa for one month. Ndinafunsa anthuwa simunawalipire for two months. Why are you giving them for one month? Dzulo ndawafunsa kuti iye analandira. dzana i think dzana ndawafunsa kuti ya ndalama ija analandira so you can see kunena kuti amalawi ambiri tili ndi nkhanza ndithu we don't care if a fellow malawian is going through something now ine amalawi simakumvetsani makamaka kuti kodi kodi ndi chani pena ndikakhala ndimadzifunsa kuti zinachitika bwanji kuti makolo anga akhale ochokera dziko ili

no it's just too much no come on no no but god doesn't make mistakes i do take my words back and i apologize to god you get but still to me i mm -mm. so nkhani ya blender dream wakuthyolo a human rights akalowererapo amuyankhule ndi kumufunsa Brenda ineyo i'm looking at a woman amene wabisa ndikuona ngati pali ma organization ena olo anthu ena amene ali involved mu nkhani zake Brenda my message to her asabise china chilichonse chifukwa panopo watuluka kale she is part of the woman god has chosen kunena kuti atuluse zoyipa zonse zimene zimachitika mu dziko la malawi mu dziko la malawi muli manye muli anthu okuba amene ali mmaofesi ndinayamba kalekale kuyankhula zimenezi years back but i was ignored and being thrown stones and called names mu dziko la malawi muli mmaofesi amene akunyenga azikazi a eni ake

they must ask her to be free ndipo ayankhule china chilichonse ndipo nkhani ya brenda tiipanga follow ndipo would love kuti amalawi human rights commission amene wawa aziipanga i think if they have a page they have to do it publicly if they don't zodiak kaya ndi chiyani mapeji amene mumakonda aja the pages that you trusted mayi amene uja plus even if if first to pe- first podcast iyi, akuyenereka ndithu akhale poyera aulule maina onse each and every company imene it was involved by torturing her mpaka ana ndithu kuti um, brother wake akamwalire chifukwa panamwaliratu munthu pa nkhani mukungoyankhulatu justice brenda justice brenda you don't understand how deep is this story this story of brenda is there to back up anthu ngati ifeyo amene timapanga maphokoso kuti kumalawi kuli manye kuli tudzi lero mukamabwera justice for brenda like kunena kuti you could not hear us that's how dumb and stupid men of you are like kunena kuti brenda ndi amene wakuonesa nino sopano kuna kuti kumalawi kuli, kuli khalidwe lonyasa yet we have been there ineyo especially ineyo you even have videos that some other guys i thank them because they were taking my videos and posting them ku, ku youtube without me knowing

came out it is un unfortunate and sad to see comments muli busy kumayankhula iyi koma ndipo amulakwira zimene kodi zime- zime- zochitikadi kumalawi kuno you are wondering all the noise that ineyo some of us we have been making over years like you could not hear us but the problem is that what you put is hate and what you put you just only come to see and check you get what you get and off you go because you hate us you hate yourself Uga.

That's how you hate yourself. It's very sad. So Peaches Davidson here commented, it appears it appears Kuti there is no department or company that is not corrupt. It's very sad. There is no department or company that is that is normal in Malawi. ndifuna ndikuuze let me tell you pitches there is a story of mwana amene anagwiriridwa ndi wapolisi mwana amene i think anali wa pa polytechnic and kunauzidwa anauzidwa kunena kuti i think ndalama imene it was offered kuti anthu apatsidwe it was 50 million inasuntha from 50 million nkhani ija itakafika ku court ah, mpaka na inabwera pa is it 19 million if i'm not mistaken somewhere there but i'm telling you panopo patha zaka zingati ndalama asanatulutsire nkuwapatsa koma kukachoka pa nine- ndalama imene inachaja court is it 19 million or whatever Nkha, and nkhani imeneyi ni nkhani yonena kuti takhala tikuyipanga if i'm not mistaken and let me put allegedly pamenepo because i i have to check amayipanga ndi a human rights omwewo mwana uja it looks like kunena kuti apasidwa if not 5 million kapena 9 million where it makes the parents to regret kuti tikanangotenga the 50 million that was offered do you understand what i'm saying that's why i'm saying eh, i said i'm talking to a human rights human rights is human corruption if you understand what i'm saying they are corrupt

the first person amene wapanga comment pano ndi yobu and what came out in my mouth ndakuimbirani yobu mavuto anali nawo koma anamkonda mulungu nzeru ndi moyo wake mmene satana anamuyesa so a human rights commissioner asayesedwe ndi asatana amene ali corrupt because anthu ali ndi ndalama zokuba zonena kuti atheka kutenga ndi kuwapatsa m'mitu mwawo akonde mulungu because god is a god of justice brenda driemo needs justice because she has already suffered not only suffered she lost a brother amalawi timumangoyankhula ineyo nkhanizi zithe basi We are talking of somebody who lost a brother because of this situation we are talking about here. Ndiye ine chimene ndikuwapempha iwowa asalolere any corruption. Not only asalolere any corruption, ineyo I feel like Brenda wabisa ma companies angapo ndi anthu ena amene ali involved mu nkhani iyi. And nkhani imene iyi

We are sick and tired of how many Malawians are suffering. As I'm talking to you, if you can go pa page ya Michelle Mbilizi, pali nkhani yokhuza sana. There was a guy that posted yesterday. Ku- Is it yesterday? I saw the story yesterday. Nkhani imene akukamba ndiyonena kuti they treat us like monkeys. they were promised kunena kuti akagwira ntchito even holidays azapasidwa 70000 eh, if i'm not mistaken but they end up being given 10000 kwacha each not only that let me tell you hi good morning hey baby come you wanna kiss mama

the spirit of you have a phone right you are commenting here 100 dollars ikukwanira can you see kunena kuti that's spirit of umphawi because with that phone you are commenting how much is it do you know phava la nthochi ukapita kukagula ni 5000 kwacha Pa- phava la nthochi lijalo ukatenga phava la nthochi limene lijalo ndikuligulisa upangapo ka capital ka 2500 kwacha

that that 100 dollars imene ukunena iweyo ine if i can break it ndikuwapasa tima business ting'ono ting'ono ting'ono ting'ono they can change their life iwe uli panopo with network wakagula even ma units nkuika mfoni mwako koma ukufuna uzipempha that's the spirit we don't need that's the spirit you have to cancel that's the spirit you need to understand kunena kuti you don't need to wait to go and beg from people because that bible you went to church to study today it tells you aliyense azadya thukuta lake

It's your responsibility. Inetu ndathandiza anthu ambiri, let me tell you ndathandiza anthu ambiri. Akandipeza because some of Malawians they think kunena kuti kumuthandiza munthu is only you to take money and give them money. That's why we have corruption. That's why we have a lot of corruption. We have a lot of people that are corrupted. Kumuthandiza munthu sikumpasa ndalama, but when you listen to their story, and when you're spiritually connected because let me tell you amalawi one thing you don't understand many are called but the chosen are few many are called ndipo ndimabwereza bwereza zimenezi mwanimvet many are called but the chosen are few kumalawi kujako kuli maorganization ambirimbiri inatoa each, oh, each and every organization ya kumalawi ndimaiziwa but i don't talk ndimakhala chete many organization kaya ndi mmene mmati cha pali ma- um, organization nde pali mmati cha um, what do you call this there's another word that we use ina nditha foundation pali ma foundation nde pali ma organization onse aja sikuti they are doing the right things Mm-mm. many are called but the chosen are few ambiriwa akubisaliramo ndi anthu akatangale ndi anthu okuba

No, so, so they were comparing. they were comparing me with that other person. And I don't compare myself to anybody. In I am me in my own unique way. In I am me, ndipo I don't I don't I don't copy. Ndipo I have heard people coming to me telling me, eh, usamatukwane, eh, usamatani. Munthu wandiyamba ine satukwane. That is how I'm feeling. inu yesu mnyumba mwa bambo ake a- achita muchita malonda anthu achita malonda data sanayamba kutaya malonda pastor wapita uko msandinyase papa so wina wake wabwera wazandiputa ine pano ine ndikukamba zina wina kuzandiputa mmene ndikuonekera ndiwe onyasa so what ine ndimanena kuti iye yekhayo amene amapita kukanyera ufa nkumabweresa ine nkumagula tabwera limuzanene onyasa it's okay koma not chisiru chopita so kutole tikukanya ngati chocho naye ochimwa ah ah don't come and tell me that ne don't do that with me ndithu ndiye mukandiuza ineso nane ndi fokolo kwa chani kwa fokolo eyetu tit for tat mukandiponyera drama ine pokupabwezerani change ndikuponyerani ndi ineyo ndi amene i am a different human being and i understand life in different ways you know kwathu ine amandinena wamkulu mutu didilela isana nami mutu wanga uwuso waukulu simukuona ndaugawa ma pizza ngati atatu eh? but let me tell you one thing munthu amene ayamba kupanga attack personal uziziwa kunena kuti amakhala in the wrong most of the times munthu amene for example wayambana ndine abwera azampange attack mwana wanga uziziwa kuti munthu amene ujayo ndi olakwa chifukwa ndayambana nayeyo ndine thanani ndi ine panopo you understand ehe so mmene mukundionera ineyo akuti chimutu chachikulucho eyi atchula chimutu chachikulu chifukwa chonena kuti chani akudana ndi chilungamo truth pains-tu ineyo ndimayima pa chilungamo they have mentioned names amene yu chisiru ndi mfiti oyipa ayi nkhani ndiyonena kuti tamverani ineyo ngati ndapita pa khomo pa achimwene anga yeah? achimwene anga akuzuka kuchipinda kwawo amasiya mkazi awo abwera uzandiuze ine pita ndapita ukandiphikire tiyi ndiye ine kuyankha kwanga kumakhala akazanu atani mnakwatira ine mwasiya mkazi wanu kuchipindako basi okaphika tiyi ndikhale ine ndiye olo mutakhala inuyo akuti ndi wamwano ameneyi ni mwana wokula mtima ameneyi kumeneko nkukula mtima oh, you got nkudziteteza i am a freedom fighter for myself as well eh ndichifukwa chake mukabwera pano mukanditukwana nmakubwezerani kani ngati ine ndikuona kusintha ine ndi komanso ndinakuuzani kumene kuja sikutukwana ine nmakubwezera chiwalo chimene mwatchulacho chifukwa sikuti ndi chikutukwana ya bere mmati mukatchula munthu akatchula bere nkutukwana ndi inu mukati bere ine ndati bere lako ndakutukwana berelo ndi bere ndi limene munalipasa so zinazo munazitchula maina amenewo so ine ndikubwezeraniso sikutukwana that's the truth koma ambiri ayi chifukwa mwavala zilundu 20 namanyengana ndi azimuna a eni ake poti ife talemba ma tattoo oyipa tikhale ife chabwino takuvomera koma adziwa powombola ndi chauta amene amadziwa mtima wa munthu uyo pamene papa papa chimene ndimamkondera mulungu ine ndipo you cannot move me an inch when it comes to mention the name of god chifukwa amalawi ambiritu amati eh ukuyankhula iweyo zina la mulungu bwanji mmene ukuonekeramo you cannot mention god shut up

You are not God and you will never be God. Leave judgment for God. What about your sins? Jesus said, Mumapemphera chani inu anthu ochimwa anzanga. Jesus said, Do not worry about me, worry about yourself. Do you know the meaning of what he was saying there? He was telling you kuti musadandaule za machimo anu. Imagine inuyo mukasiye kudandaula za machimo anu amene mumapanga daily. in, in your clean skin in your closed doors daily mukuchimwa mukugona ana mukuba muku inuyo mukugulisa anthu mukutenga ziwalo za anthu kumakagulisa mukugulisa ma drugs machimo anu amene aja mukunyengana ndi azimuna a eni ake mukunyengana ndi mabwana anu m'maofesimu mukutenga tiana tating'ono kumakatinyenga inu nkumati mwabisala simunagwidwe justice is not there yet for ana ang'ono ang'ono amene aja mukupanga zonse zija inuyo mumazitenga because you have a clean body ndikuziika mu package nde kenakono mukatero mukaona ine munthu wama tattoo ndikubweranso pano ndikumati ya satana iwe zanu zija mutazika- mutazikhalira ndi pamene jesus said musadandaule za ine ndikumenyedwa pano koma inuyo ndi ana anu muzaona zoopsa inu machimo amene ndili nawo ineyo you know why i have learned to love myself first appreciate myself and do things for myself and then reach out to other people because i understand i cannot have my problems and take someone is machimo ndizavala apa hey iweyo ukupangiranji zimenezo you are overdosing yourself machimo anu aja plus a uyo mukamudandaulire plus uyo mumudandaulire musalapo why do you hate yourself so nkhani imene ndinabwerera pano i was talking about brenda driemo brenda a human rights amene i am not 100 trusting them kuti they are going to do a recommendable job chifukwa ndi anthu amene ali mu system imene ili corrupt mwanimve koma what we are saying Brenda akabweresedwanso kayabweresedwa ku, to- ku face to face podcast kayabweresedwa podcast yake iti what we are asking is Brenda ayankhulebe because ineyo listening to nkhani ya Brenda ndikuona kuti Brenda wabisa makampani ena Brenda wabisa anthu ena Brenda wabisa anthu ambiri amene ali involved mmenemo nanga kodi ma threat nanga kodi mwina amene analandira makalata komanso china chimene brenda ngati amaonera malaivi anga brenda ndi mamuna wake ngati amaonera ma- malaivi anga my message to brenda ndi mamuna wake anthu opanga corruption ndi anthu oti anaba ndalama zambirimbiri ndipo ndi anthu oyipa mitima mmene aona chonchi kuti nkhani iyi yatuluka ayamba kubwera ndi maofa hayi iwe ukufuna ndalama zingati tingokupasa i want you to understand this pamene mwatulusa nkhaniyi nkuti yadziwika ku dziko la malawi you are not only representing family yanu or your brother that died because of this incident you are representing god the true god that want to expose the offices of malawi maofesi amene ife takhala tikukuwa anthu amatatu maofesiwo muli manyi umo mu maofesimo umo muli uve umo koma osamvedwa olo atabwera anthu kukuimbirani mafoni kukupasani ofa Brenda ndi mamuna wako musalandire ndipo you need to put them in a recording and expose them as well malawi is supposed to be fixed People are suffering in Malawi. Mmene mwatulusa nkhani ja chonchija mulandira ma phone calls ochokera kwa anthu oyipawa oti they don't even understand kuti apapa mulungu wafikapo china chilichonse chimatha moyo umatha apapa mulungu akutikonda ifeyo he's slapping us because god loves sinners we are sinners zonsezo saziziwa they will still want to maintain their lies kukuzuzani kumene akuzuzani zaka zonse zifayifi ndiye inu musakomedwe ndi ndalama kaya akupangani offer 7 biliyoni musakomedwe nazo save malawi as a country you hear me say so save malawi as a country many malawians are suffering and struggling in these, their offices Those offices in Malawi, they are for Malawians. Not these people that have taken like shifters kumangokakamiramo anthu oyipa afita satana awa. So, ndimalize. So, ndimakamba kunena kuti achina Brenda asalandire chifukwa panopo ine ine ine ndikuwadziwatu anthu okuba. ndifuna ndikuwuzeni anthu amene mumandipanga follow mu- nthawi ya uh, uh, annabel annabel when annabel asanawuluse kuli mavoti amalandiratu ma calls from achina chakwera achina chimwendo they will depress you they will try to make you feel like you can't do anything criminals are criminals that, that, that feel entitled like they're above the law

Achina Peter wa Mutharika, if they miss this opportunity to fix Malawi, mitundu anawo onse azaona zoopsa mdziko la Malawi. Muzandikumbukira siku la lero, muzandikumbukira. Annabel has been loyal to Malawians. Nthawi imene, because it was in her hands zinali m'manja mwake kuti you know what i'm just gonna honor my dad and give it to chakwera panopo tikunena panopo mcp bwezi kuti lamulira but annabel said no i cannot do that malawians let me respect what they did because she is not corrupt because she understood that no it's not about corruption but it's about what's happening here where is ufulu wa anthu hmm? now i'm referring that to nkhani ya brenda mmene brenda watuluka chonchija anthu ochita zoyipa aja kuyambira city council kuyambira uh, apolisi kuyambira a mra wo ine panopo olo kuti mwina mumpitire brenda yo mumfuse inuyo a human rights because ineyo i would not advise brenda to talk to anybody who will call her

any call from police station any call from um, city any call from mra brenda ndi mamuna wako musailandile because akupangani depress akupangani offer ndalama akupangani offer ndrama zonena kunena kuti zifika pokuzungulisani mutu kuti ah mwina poti ife tinaluza 7 billion yoka apa atipanga offer 17 billion tiye tingotenga 17 billion don't fight god don't akakuyimbirani mafoni kaya akulemberani makalata put that in recording that is the concrete evidence kuti amafuna kupanga corruption and anthu onsewo amene akupanga zimenezizi wa they should be hold accountable kodi kufikisa malawi ndikosavuta ife tikamanena ukhale chete ukupanga phokoso pa media brenda wabwera uchi ali ku media akupanga phokoso ku media chifukwa ine phokoso lija ndimalipanga Kuma ofesi kwanu kuli anthu oyipa. Kuma ofesi kwanu anthu akuzuzika. Kuma ofesi kwanu anthu akupanga zakuti. Phokoso lonse lija mwaliiwala. Poti Brenda watuluka. Pano ti, ii, koma zona zimene zizingachitika ine phokoso nimapanga lija. Mesa mmati nikhale chete. Simukuona kuti zimene nimakuuzani zi. So chimene mukudabwa ndi chani. Chimene mukudabwa kuti Brenda wapangidwa nkhaza zonsezi under your watch under your nose ndi chani. Simukuchionera kuti simumafuna kumva.

So let me tell you, this is my piece, Brenda. Much love to you. Ineyo, as I always say, up until the last drop of my blood. Iweyo ndi mamuna wako mpaka na nkhani imeneyi chilungamo mulandire. Ndikhala ndikuipanga follow. I'm following it up because these are the things that I've been saying over years. Sikuti ndayamba lero. It's not a content of today or it's not a content of kuti I'm doing it or I'm posting it kuti ndikufuna people to follow me. No. I want Malawians now to know that kunditukwana amanditukwana kuja maina oyipa amanditchula aja lero inuyo mwatuluka mwazuzidwa mu dziko momwemo zimene ndakhala ndikuyankhula zimene ndakhala ndikunena give attention to malawians give attention to your fellow people ndikumatukwanidwa lero inuyo zakuchitikirani you shouldn't answer

from anyone only amene mutakhale kuti mukupanga nawo deal a human rights ndanena kuti am i believing a human rights ndanena kuti ayi ku malawi panopo wina aliyense we cannot trust nobody koma yankhani foniyo mukhale ndi tsiku lopambana bye now